paja ndinkanena kumanena kuti chaka cha 2024 ndi chaka chimene amalawi muti muone zinthu ndipo nokha mwachitira umboni tazionatu chaka chimene chikutha mawachi ndi chaka chimene amalawi mwaona zodabwisa zimene pa umoyo wanu kapena chibadwireni simunazionepo boma la mcp ndi lazarus chakwera chiseko chapana kapena zipi yapana lero ndi awo akungopanga zinthu mosavuka zinthu zafika povuta muno mmalawi ndipo sindikudziwa kuti 2025 kukhala bwanji tikafika ku nkhani ya njala pakali pano pa mvula ndi yasiya kubwera ndipo chimanga madera ena chakwana kale 70000 kodi ngati pano pa disembala pa 30 disembala chimanga chili pa 70000 tikamafika malichi ndiye kuzakhala bwanji Iyi ni nkhani ina imene a boma akanayenela kuti aziiyang'ana mwa diso lalikulu kwambili kusiyana ndi kumalimbana ndi za zii! M'malo mokuti acite tackle ma real issues, iwowo ati ali busy kumakonza ma assassins kuti alimbane ndi Bon Kalindo, alimbane ndi wa Bakili Muluzi, alimbane ndi Ntanyiwa. Ati kuwacita hire anthu akunja, ati a momuno ati alepheleka, ati akuwachaja kwambili, akuwakanila kuti iwo popeza amapasa ndalama zocepa nde awapase omwewo akunjawo. Ati kukonza ciwembu. ati kufuna kulimbana ndi Boni Kalindo, ati kufuna kulimbana ndi wa Bakili Muluzi, ati kufuna kulimbana ndi Ntanyiwa. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti enawo mukhonza kuwakwanisa koma ine ndekha ndiye ndine wowopsa kwambiri. Ndipo panopa ndikulankhula pano ndili mu Salima. Taatumizeni amenewowa ma assassins achokera ku Rwanda. Nigeria komanso South Africa atatu amene ali ku Namiwawawo amene akumana ndi minister dzulo madzulo kupangana ma plan awo amene ali ndi ma shock sticks a 200 meters amene ali ndi paudala omfoora munthu ati akandifoore ineyo ati ineyo ati ineyo ndikomoke bwezi pano mukumalimbana ndi ma real issues ma real issues ena ali muchipani mwanu chifukwa tungati kuli chipani chimene kuli makampu kumene kuli anthu ati aphane ndiye ndi ku mcp kodi mwaziwa kuti kumeneko kuli ma brigade kwayambikatu brigade yochokera kumpoto ya mwana wa mulamu athu amene wangosankhidwa kumene kukhala minister alitu ndi ndalama zimene akuchita fund brigade imene yagawanisa mcp tikunena panopa i can confirm to you kunena kuti ngati kuli uh, uh, kugawanika ngati kuli mm, magrupu osiyanasiyana amene ayambika mu mcp ndiye ayambikaditu chifukwa tikunena pano ngakhale president chakwera amene amanyamuka kupita ku mangochi wamkulu wa chinyamata sanaziwisidwe chifukwa chokuti iyeyo ali mu kampu inayo kulitu makampu ndipo anthu aphana anthu amene amapanga ma strategy a 2030 kuti azatenge maudindo ayamba kuzizimuka tsopano chifukwa zikuoneka ngati ngolo kapena ng'ombe zayang'ana ku dazibomu zinthu zayamba kuvuta mu mcp sono mmalo kuti muzilimbana ndi nokhanokha mukonze mavuto anu amu mcp imo mufuna muzilimbana ndi Bon Kalindo pakana kuchita haya ma assassins kuti azandichite assassinate ineyo muzichita assassinate nokha 2025 mumalo mwakuti mukonze chipani chanu mukonze ubale ndi anthu lero muli busy kulemba anthu through nrb mwachinsisi amalawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti a MEC paja alengeza kunena kuti kukhala uh, supplementary registration imene ijayo mwaiona ili zii sakunenapo china chilichonse kuti iyamba liti a zimene zija zikuchitika chifukwa kuli plan imene yakonza yofuna kuwonjezera anthu through registration ya bogus tikunena pano ku ntchisi ku mchinji ku nkhotakota ku dowa ku salima ku dedza ndi mapati ena a Lilongwe kuzera mnyumba za anthu zimene zili za anthu a mcp mmenemo mo mukumachitika registration ya chinsisi ku nrb ndafuna inu a opposition muziwe zimenezi makamaka iwe Sameer Suleman chifukwa ku dpp ku ndi kamamuonako munthu amene amalankhula za mphamvu amene olo akanakhala kuti anali leader of opposition Aaa akanakhala owopsa kwambiri Sameer Suleiman. Choncho muziwe inu a opposition mukamagona muziwe kunena kuti anzanuwa akuti akatani be panopa asegula ma centres mmadera amenewa akuchita register anthu mwachinsisi pofuna kuti akhale ndi relevance pofuna kuti zinthu zawo ziwayendere chisankho cha 2025 ati akawine nde akonza mapulani osiyanasiyana. Ina ndi iyi ayipanga dzana amuuza activist wawo wa ku mwanza okuti anatha ntchito alibe ntchito kujambula audio after atapangana ma plan awo akufuna apange divide and rule nkhani ija ayiputa ya akatolika ija akuona ngati amalawi ndi opusa activist wawo wa ku mwanza opanda ntchito okuti anatha kale kale alibenso ntchito ameneyo ati wajambula audio ati kunena kuti a dpp akufuna ayambe pulogalamu yokupha mabishopu komanso masistere mukuuza ana mukuuza ndani mukuona ngati script imeneyi angayivomere ndi ndani inuyo mwashosha nokha akatolika itsirizeni nkhondoyo koma musanamizire zipani zotsutsa makamaka za dpp kuti izo ndi zimene ah, chipani cha dpp chakonza ati chiwembu chofuna kuti azipha masistere komanso ati akatolika mabishopu imeneyo ndiyosagwira achimwene a ndi kupusa kwanu mmene mmakambirana kumeneko munayiwala kunena kuti activist yo ndi waboma ndipo a- akuchita kunena yekha kuti sindimatulutsatulutsa maodiyo ndiye lero tikudabwa kunena kuti mmalo mokuti mungokambirana kuboma kwanu koko muchitane oni ndiye iyeyoso akuyitenga nkhaniyi ati kumakulangizani inu koma iye ali mboma momo koma chiseko chikapana kapena zipi ikapana kaululu kache kamakhala ko- kovutirapo kwambiri inu muli mboma momo mukanangoyitanizana ndikuwuzana mwachinsisi Ndiye mukakhala pa meeting kunena kuti ah, ajambule uyu audio ipite kuziko a Malawi auzidwe kuti a DPP akufuna azipha masistere komanso azipanga chiwembu ma bishop pomwe mission iyo ndi yanu mukufuna muwazunguze a Malawi imeneyo ndi yosagwira mwapangana zinthu zopusa kwambiri inuyo mukanakha- mukanakhala madolo bwezi pano mutachita address mavuto amene ali muno m'Malawi makamaka nkhani ya njala ah, ndi mmene anthu akuvutikira ndi mmene zinthu zakwerera muno m'Malawi do you know kunena kuti padakali pano pa thumba la chimanga lafika 70000 December latu amenewo sitinalowe mu January nanga tikakafika ku Marichi ndiye kuti zizakhala bwa andiso chimanga chimene mukugawachi chimene mukufuna muyambise program ya Feed Malawi ndi chimanga chokuti si, si, si chimanga cheni cheni iyayi ndi chimanga chokuti mukungogawana nokha nokha a MCP ndi azibale anu monga mmene mmapangira ku NEEF kuja Malawi muno mwayaka moto koopsa sindikudziwa kuti zizakhala bwanji Soka ilo mulungu akupolamirani ndi izi za satanic zanu zimene mmapangazi ndiye ndi iyi mvula mwayiyimisatu madera ambiri anthu akuvutika so mangotu anatha ndi amene anthu amadalira mango anatha chitezenso chinatha kodi tsopano anthu sazadya dothi instead of kuti muzilimbana ndi ma real issues amene angakupezetsereni kavoti koma inuyo muli busy ati kumapanga ati kumachita hire ma assassins ati kumalimbana ati ndi Bon Kalindo aa ameneyi timpangire mfuti za silencer zija zi- mfuti zija sizimalira zija ati anthuwo ati andichite target ineyo ati ati ati ineyo ndikusokoneza boma ineyo tapitani muwauze a MANEB kunena kuti achite extend period yochita ana registration makamaka amene akulemba mayeso a standard 8 JC komanso MSCE chifukwa ku Malawi kuno malinga ndi mavuto kafukufuku amene tapanga ife a Malawi First apezeka kuti ana ambiri sanalipire mayeso ana ambiri sanachite register chifukwa cha vuto la makobiri ndiye olo mukuseka mawa muziwe kuti ana ambiri salemba mayeso Izinso zinachitika chaka chatha and izizi zikuchitika koyamba mu history mu ulamuliro wanu. Mukanakhala ena madolo bwezi pano mukumapanga zomwe zija mukumapanga zobera zija kumapita kumakagula uh, za NRB kumakagula za ku MEC ndikumawapasa anthuwo ndalama bwezi panonso mukuthamanga kumakalipirira ana sukulu kumakapasa chithandizo chosiyanasiyana ndi cholinga kuti mwina makolo awo atengeke akakuvotereni koma mapulani mulibe ma advisors mulibe Kaye kayenso tili ndi awa amatchedwa a, a PAC, makape okhaokha a PAC. Palibe chimene chimapanga iwo, ch, palibe chimene chanzeru chimene amachiwona. Ch, a PAC-tu ali ngati chimodzimodzi ma commissioners amene amapanga za ndege, kungonama kuti enawo ndi ma bishop, basi azipita mu tchalitchi kumakangotchula Chakwera, Chakwera, Chakwera, Chakwera, muli makape okhaokha. Chimene mukufuna inu ndi ndalama basi, palibenso china chimene mukufuna. Palibe chimene mungapange chanzeru apart from kufunafuna ndalama. kumaba nawo limodzi abomawa. Ana ambiri sanalembetse chifukwa cha umphawi, makobili kulibe. Instead of you kuti muzipanga zinthu zangati zimenezo mukawathandizire ana, lero mungokangana. Mungokangana ma camp osiyanasiyana achina brigade ku mcp ko ndi apa mwakonza enu phwando lokuti ati la end of year party. ku mcp headquarters ndiye ndi apatu chifukwa cha ma camp a, ma, a oyimba amene amafuna kukayimba kumeneko atengedwatu atengedwako ndi wa mcp nzanu akukayimba kumalo kwache kodi tumuphanatu simunati muphana sizinati iyayi zambiri tiziona makamaka mu chaka chimenechi cha 2025 chifukwa anthu enatu anazichita position kunena kuti 2030 iwo azakhale winayo wi- winayo ujeni 2025 akhala speaker uh, makamaka 2030 azakhala speaker basi kukonzekera u president winayo azakhale vice ndiye ati kwabweratu kwabweratu mwana wa alamutu ochokera kumpoto uko amene akuchita control zonse ndipo ka pulani kathu nkonena kuti mwana wa alamuyu ndi mwana wathu wa mnyumba komanso ndi che madeya ndi amene ati azakhale pasogolo 2030 ife tikapuma koma ali nyodo koma mukuyiona nkhondoyo inu a mcp mukuyiona nkhondo ya ku mozambikiyo Mwaona ma Mozambicans amene akuchoka ku Mozambique ndikumabwera kuno ku Malawi? Mwamva kapena? Kapena mwina simunamve kapena simukuona? Ndalama zakukhambwirani nde zakusekani mmaso. Mwaiona nkhondo ya ku Mozambique? Ndipo mwafufuza kuti anthuwa akuthawa chifukwa chani? Anthuwotu akuthawa chifukwa chobera mavoti. Mavoti sanayende bwino. Zimenezi ngati simuzitenga mwa serious zizachitikanso kuno ku Malawi. ndipo mulisunge date la lero kaberedwe kanu kamene mukubera zisankhozi through smartmatic komanso through other means siku lina muzane- muzanong'oneza bondo ndipo mulungu sagona mulungu sakalola za uchisiru kuti zizachitike koma ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti ngati simusamala zija zikuchitika ku mozambiki zija zizachitikanso muno mmalawi ndipo at a larger scale mukuyenera musamale kwambiri inu a mcp chifukwa pena paliponse palibe amene mukukondedwa palibe amene akukamba zabwino za inu ngakhale ni mwana yemwe ziko lino pena paliponse aliyense wada naye kukhosi chakwera koma popeza anthu omuzungulira amapita ndikumakamunamiza kumamunamiza kuti a zonse zili bwino bwana ndipo anthu akukukondani komanso panopa kapulani kathu kobera kakuyenda bwino siku lina muzandikumbukira izi zikuchitika ku mozambikizi musazichepese ndipo ziko lathu ndilomvesa kale chisoni chifukwa mukaona mbali ija ya tanzania Kupatula nyanja yabedwayi, madera ena ngati ku Kyela, ku Duduma kumene kuja kunali ku Malawi. Komanso mukafika pa Jenda-pa ndi part of Mchinji, kunali kumene kujako ku Malawi koma dziko la Zambia linatengako. Komanso mukalowa mbali ya Mangochi ku Mozambique, muona kuti kunalowedwanso kale Malawi analandidwa. Mukapita ku Mozambique border mukaoloka kupita ku Milange, ku Vila uyo kukafika tikamapita ku Gurue uku, mukapeza kuti kumene kujako kuli chikwangwani cha Welcome to Malawi. Nthawi imeneyo ya Major Serpa Pinto analandaso. Kodi sopano kuno kutayamba nkhondo a Malawi adzathawira kuti? Nanga mayiko amenewawa atangoti akwiye ndikunena kuti ife tikufuna tigawane, basitu ziko la Malawitu lapita. Ndiwofunika kusamala kwambiri mukamapanga mapulani anu wobera musogoze ziko pasogolo. Muwasogoze a Malawi osauka amene alibe china chilichonse. Kodi amenewawa angazapite kuti? Pologalamu yanu yobera imene mukupangayi ziwani a opposition kunena kuti a nrb asegula ma centre ndipo inu a Sameer Suleman amene ndimakutengani wamphamvu, achina Navicha, achina Ben Phiri tafufuzani kumeneko muone. Inu a Chihana tafufuzani, a Timothy Mtambo tafufuzani, a udf tafufuzani muone anzanu asegula ma centre a chinsisi akuchita register anthu mosaziwa ziko. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka komatu uku ku utm ku ku utm ku utm ati andiyitana ati ndikayankhe milandu, ati ati an- a- akuluakulu a chipani andiyitana ku Lilongwe, inetu sindipitako. Pamene muti muzazindikire anzanga kuti nthawi yakutherani, muyambe zanu mochedwa. Nthawi ino mukanayisiya chipani cha UTM cho chinapita ku convention kumene inu munakanako. Ndikuona ngati nthawi ino bwezi pano mukupanga zanu chifukwa politically mukuzimaliza nokha. Inetu ndine nzanu ndimakukondani. Anzanga, izi zomakawaveka azimayi okhaokha nsaluzi.